bɔn n'i ko ala mago bi kɛnɛya la i ye ala deli su in na i sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ala bɛ mɛlɛkɛ ɲininka o tuma a bɛ cogo di u b'i ka dosiye yɛrɛ de lajɛ u bɛ n'a ye hali ni kɛnɛya dir'i ma masiba wɛrɛ kan k'i sɔrɔ u bɛ sɔn k'i nimisa hali i ka kɛnɛya sɔrɔ kun na kosɛbɛ ala b'a fɔ o tuma a kana kɛnɛya d'a ma dɛ masiba min kan ka bin a kan walima masiba wɛrɛ min b'a kan ka ban a ye o kɛ dugawu jaabi ye kosɛbɛ a ye don a n'o masiba cɛ siga t'a la dugawu dɔw bɛ jaabi ten bɔn dugawu dɔw bɛ jaabi i bɛ min ɲini ala yɛrɛ fɛ dɛ a bɛ sin k'o mɔlen ta dɔrɔn k'a d'i ma kosɛbɛ bɔn duwawu dɔw fana bɛ yen i b'a ɲini ala fɛ Ahan. ala t'o d'i ma o yɔrɔ la dɛ Ayi. a b'a bila ka lahara kɔnɔ Kosɛbɛ. ɔ ni mɔgɔ min ta kɛra n t'a dabila ye Ahan. ni masiba minnu bɛ yen n'olu ɲɔnina Nam. n'ala ye lahara taw sugandi o Ahan. tuma na a tɔ na to kelen de ye o i mago bɛ min na a k'o d'i ma Siga t'o la. n'i t'a dabila i mago bɛ min na i b'a sɔrɔ Kosɛbɛ. tuma n bɛna fayida saba fɔ aw ye komi kɛnɛya ko fɔra nka kelen bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnlen don ni kɛnɛya ye bana bɛ mɔgɔ min na i ma bana si dɔn i ye fura bɛɛ kɛ i ma se k'a ɲɛ sɔrɔ o tuma don o don bisimilahi rahmani rahimi bisimilahi rahmani rahimi ka jɔ yen ka to k'o wuridi kɛmɛ wolonwula bi seegin ani wɔɔrɔ n'i y'a wurudi kɛmɛ wolonwula bi seegin ni wɔɔrɔ ni cɛkɔrɔba don musokɔrɔba don i bɛ se k'a dan yen n'i tilala i mako bɛ min na ala bolo kɛnɛya ko la i b'o fɔ ala ye. tant que i ma kɛnɛya in sɔrɔ i n'a fɔ i mako b'a la cogo min kan'a dabila dɛ mɛ nin bɛ ɲɛ haju wɛrɛw la a bɛ ɲɛ bana fana na kɛrɛnkɛrɛnya bolo kan o tɛmɛnlen kɔfɛ ayuba ka dugawu ayuba bananen n'a tilela dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra ni fura bɛɛ kɛra ka dɛsɛ ni ka i sigi sa ka bana yɛrɛ lajɛ san tan ani seegin fo a muso ko a ma kɔkɛ n'a ma ɲɛ ko fura ma sɔrɔ bana na ala deli sa ka d'a kan ala deli tɛ dɛsɛ foyi la a yɛrɛ ye dugawu min bɔ a da kɔnɔ o dugawu diyara ala ye ala ye dugawu in ta k'a bila kuranɛ kɔnɔ ko ni kamanagan bɛ anw yɛrɛ la bana ko sira fɛ an yɛrɛ ka to ka ala wele n'o dugawu ye

arhamur rahimina i bɛ nin de wurudi nin cogo la kɛmɛ ani tan ani kelen ni ala sɔnna o bana kelen la ala b'i wasa mais ni wurudi ninnu bɛ ka fɔ anw ka wurudi caman bɛ yen wurudi tɛ dɛ i yɛrɛ bɛ ka min fɔ a sidɔnlen tɛ tila ka na baga karamɔgɔw ma aw ye min fɔ ne y'a ba kelen yɛrɛ de kɛ surɔ ne ma foyi y'a la e ka ba kelen la i b'a sɔrɔ ala ma sɔn hali kelen la wuridi i ka cu k'a sumaya ka fitinin k'a la o ka kusa i ka guruguruguru k'a kɛ ɲɔgɔn kan ye k'a bila a bɛ faamu ɔ nin duwawu in kosɔn ala kɛtɔ ka ayuba furakɛ ala ko ayuba i ka bana ti i ka fura ti bɔ mɔgɔ bolo a ti bɔ jinɛ bolo ne ala yɛrɛ bi fura in d'i ma a ko i sen tereke duguma dɛ n bɛ ji dɔ bɔ yen n'i ye ji in bɔ yen ji in ta i k'i ko i k'i min o la sisan n'e bɛna wuridi i fɛnɛ bɛ ji kɛ minɛn kɔnɔ i b'a sigi ɲɛ kɔrɔ n'i ye a kalan ka taa se hakɛ dɔ ma i b'a tu tu a la n'i y'a kalan ka taa se hakɛ dɔ ma i b'a tu tu a la. ji litiri ɲɛ kelen walima min ka ca ye n'a ka di i bɛ seau yɛrɛ sigi ɲɛ kɔrɔ o la n'i tilala i bɛ se ka min min i b'o min o don na ka taa tɔ ko n karamɔgɔ tile wolonwula tile bi naani kelen kalo wɔɔrɔ hali ni bana min ma se ka furakɛ États-Unis mais banabagatɔ ka lahala b'a la dɛ ni'ma la abdu innahu awwab inna wajadnahu sɔbira ni'ma la abdu innahu awwab ɛ ala kɛnɛya diya yɛrɛ tigɛ bɛ ala la ala mago bɛ la wa ala kɛnɛya diya ala tana ye e e jɛɲɛ ko ye ala mago t'i la ala ko n ye nin kɛ ayuba ye mun na mhm. ka n taara sɔrɔ sabalibaga tun don wa jɔn sɛbɛ tun don wa yɛrɛ dila ala ma tun don kosɔn n y'a furakɛ tan bilahi bana min ma si dɔn n'i ye nin kɛ nin kɛcogo la i bɛ ala jɔyɔrɔ ye hali ni dabali don hali ni dabali don kɔrɔtɛ dabali diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a da i kan n'i sabalila ka muɲu ka sɔrɔ ala b'i bolo mm. don o don i bɛ nin wurudi kɛmɛ ani tan ani kelen i b'a mm. kalan ji la i b'i ko i b'i min n'i ye jeune ye ko wurudi fanga yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ b'i la n'o y'a sɔrɔ i don b'u bolo kaburu de la walima i don bɛ falitɔrɔ de la ka dikɛɲɛ da a kan ka taa don kaburu kɔrɔ la u yɛrɛ ɲuman ni kaburu kɔrɔ don y'i salen ye ni kaburu kura don e tɛ lafiya y'i ɲɛ na bilen o tuma na n'i donna yen dɛ o tuma masa in ka taa a bɔ kaburu la n'a ka dakuruɲɛ kelen ye bɔ a ka bɔ o bɛ kɛ ni nin daliluw de ye o tuma n'i ye jeune ye kɛmɛ ni tan ni kelen ye i b'a bugɔ wolonwula la o bɛ min d'i ma i bɛ to k'o wurudi walima i b'a bugɔ tan ni kelen la o bɛ jate min d'i ma i bɛ to k'o wurudi Ah. ni danganiya ɲuman ye i bɛ ala jɔyɔrɔ ye nin fana ye banako ye ɔ n bɛna laban min di o ye kamanagan bɛɛ ye ah. haju o haju banako de don musoko de don cɛko de don tɔɔrɔ de don a sifaya o sifaya ah. o tuma na i bɛ mun kɛ i bɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu

dibi fin saba kɔnɔ jɛgɛ y'a kunu o ye dibi fin ye a bɛ baji kɔnɔ o ye dibi fin ye jɛgɛ tilala ka t'i da n'a ye fo ba dun finman na ala ko dibi fin saba Yunusa kelen de b'o kɔnɔ ye yan'a nin bɛ bin a ko ne jigi ma tigɛ ala bɛ se ka ne bɔ nin kɔnɔ i ye dugawu ni danaya yɔrɔ ya mais e yɛrɛ kɛtɔ ka ala wele i tigɛn b'a la k'a t'i jaabi ala b'e jaabi cogo di nin ye mɔgɔ de ye jigitigɛ yɛrɛ dan bɛɛ ye nin de ye jɛgɛ kɔnɔ mais a tora a b'a wurudi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zɔlimina a y'a wurudi k'a wurudi k'a wurudi mais dalilu min bɛ nin ala tɔgɔ in yɛrɛ kɔnɔ dɛ kumakan kelen de don la ilaha illa anta mhm. min ka d'ala ye a kumakan saba la parce que fɛn saba de b'a kɔnɔ la ilaha illallah b'a kɔnɔ subhanallahi b'a kɔnɔ ka jɔ i jurumu na o b'a kɔnɔ oh. mais la ilaha illallah o ka bon kumakan bɛɛ ye mm. mais nin duwawu in kɔnɔ ala m'o ta ka jɔ i ka jurumu na o ye koba ye mais nin duwawu in kɔnɔ ala m'o ta ala ye subhanaka de ta Ah! ne bɛ mɔgɔw ye wurudi ba di la mɔgɔw bɛ ɲinɛ ala tɔgɔ ba dɔ kɔ n'o ye subhanallahi a falen don kuranɛ falen don a la dɛ ala ko lawla in lam yakun minal musabihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun ala ko n'o y'a sɔrɔ subhana subhanallahi min b'a ka duwawu la ko n'o tun tɛ k'ale ala tun b'a to jɛgɛ kɔnɔ yanni lahara cɛ siga tɛ n na o tuma la ilaha illa anta o fana ye jate kelen de don Ɔhɔn. kɛmɛ ni tan ni kelen kɛmɛ ni tan ni kelen de kɔrɔ ye ala n wasa nam kɛmɛ ni tan ni kelen de kɔrɔ a bɛ bɛn ala tɔgɔ ma o ye kɛfi de ye o ahɔn tuma i bɛ se k'ale ni kɛfi de wurudi ɲɔgɔn fɛ n'o ka d'i ye Namu. n'o man d'i ye i b'a gansan wurudi n'a y'i ja kana jate k'a la de i bɛ se ka ɛri fila ta don o don i b'a kalan ɛri fila kɔnɔ nam jate ko t'o la walima i k'a ta ba kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen don o don Namu. walima kɛmɛ ni tan ni kelen fɔ ko ɲuman ni dannaya ye mais n'i bɛ dugawu kɛ kana to k'a kalan i da jukɔrɔ i n'a fɔ sa i k'i sigi ahɔ n kan b'o yɛrɛ de ma ka to k'a fɔ e yɛrɛ tulo t'a la mais i bɛ k'a fɔ kana to ka ala wele ten a filanan ka t'i sigi so kɔnɔ i muso tɛ sunɔgɔ i denw tɛ sunɔgɔ dukɔnɔmɔgɔ si tɛ lafiya n'i y'a daminɛ ka ban la ilaha illallah mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la kana mɔgɔw tɔɔrɔ walima i bɛna i sigi i ka soju la dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a fɔ tiɲɛ na ko ala ka d'i ye parce que anw fɛ yan ala mɔgɔ lagosili maliyɛn ma dege a la n kan tɛ an ka karamɔgɔ kuntan minnu bɛ ka wuli san olu de bɛ ka mɔgɔw ja gɛlɛya mɔgɔ lagosi la so maliyɛn fura dama karamɔgɔ lagosi maliyɛn t'a dɔn karamɔgɔ bɛ se ka n'a sigi a n'a ka tapi ye du kɛnɛ cɛmancɛ la ka wurudi daminɛ dumɔgɔ bɛɛ ka tɔɔrɔ mais bɛɛ bɛ nisɔndiya n'a ye ko ala mɔgɔ bi donc ala wele n filɛ ka nin minnu fɔ n'i b'a kɛ kan'i pɛrɛn kan'a kunu i b'a fɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa ka sɔrɔ i yɛrɛ tulo b'a la a tɛ maa wɛrɛ tɔɔrɔ i bɛ ala wele ten n'i tilala i bi sɔrɔ k'i dama kasi n'i bɛ se yɛrɛ i bɛ kasi f'i ka yɛrɛyɛrɛ Eh, nin ye gindoba de ye anw fɛ aw m'a ye a jateminɛ n'i den mako bɛ wari la i bolo n'a nana ko ba tan di yan ba mugan di yan n'i m'i kɔfil'a la n'a tora ka kasi dɔrɔn i b'a ye i dusukun bɛ sin ka jigin ten hal'i tun t'a fɛ k'a di i dade sa n bɛn'a d'i ma wa ala yɛrɛ bɛ ten de ni ala y'i ye ka kasi ale ala ɲɛkɔrɔ aa ala tɛ da foyi y'o la ka tila k'a ye i bɛ ka min ɲini dɔrɔn ala bɛ sin k'a ta ka d'i ma ɔ nin ye fayida saba ye ni maa min ma min faamu a la yaaya bɛ yan samedi tɔw bɛ yan ɔ n'i y'olu lasɔrɔ ne b'a dɔn olu y'a faamu u bɛn'a f'i ye ɔ ni min ma se ka faamu nin bɛɛ kɔfɛ ɔ i bɛ an yɛrɛ lasɔrɔ o ka o ka nɔgɔn kojugu n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ lasɔrɔ o ye an yɛrɛ lasɔrɔli ye ɔ n'o bɔra yen sa yaaya kɔmi banako de ɲinina ɔ yiri dɔw bɛ yen an kɔni tɛna o fɔ yan ɔ olu ye kuma gɛlɛnw ye nka n kɔni b'a fɔ dɔrɔn ni su in na banna Namu. ɔ an n'o jiriw kilisi k'o c'i ma ɔ banabagatɔ min bɛ yen su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni fayida ko fɔra o garijɛgɛ na kɛ o ye ala k'a faamuko ɲuman di an ma Ami ami. an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka hajuw dilan Ami. mɔgɔ min bɛ yan ni baarako y'u ka hami ala ka baara hɛrɛma di anu ma Ami. mɔgɔ minnu bɛ yan n'u kalanko de y'u ka hami ala ka kalanko ɲuman di u ma npogotigi minnu bɛ yan n'u ka cɛko yɛrɛ fɛ u bɛ pupapu la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ hali u t'a dɔn bilen u bɛ min kɛ yarabi ala ka cɛ d'u ma min b'u bɔ o la minnu yɛrɛ bɛ cɛɲini na ni muso sɛbɛnw don n'u banna ka don jɛnɛya da fɛ yarabi ala ka anu wasa denmisɛn minnu bɛ yan yarabi ala k'u kɛ sini maakɔrɔ ɲumanw ye ka tila k'u kɛ diinɛ cɛw ye